tata bụ nkwọ taa bụ afịa nkwọ ị na-anụ ya n'ala Igbo be anyị nkwọ na-azụsi ike taa hmm? ama na i luo n'otu nkwọ ndị nọ n'otu nkwọ kwuru ya agba akaebe na nkwọ na-azụkwa ya ndị nọ na nkwọ Nnewi hmm? University of nkwọ Nnewi nkwọ na-azụsi ike nkwọ Ogbe Ihiala kedu ka o si ada na that side onye ọbụla nọ mma ọ na-azụ ife na-azụ nkwọ Amorka kwanụ ọ na-azụsikwa ike correct correct correct nkwọ niile nọ n'ala igbo na-azụ taa taa bụ afịa nkwọ anyị wee sị na nkwọ taa ya akwọtara anyị mma kwọtara anyị ife niile bụ ebumnobi anyị ife akụ akụ ife enwe enwe ee ife ọbụla ya eweta udo weta ọganiru hmm? nkwọ ya akwọtachala anyị ya isiokwu anyị ilu nke anyị ji bịa taa bụ ikuku ama n'ọnya ife mere igbo ji sị ikuku ama n'ọnya ọ ikuku bụ ume ndụ ikuku ya bụ ume ndụ anyị na-ekute ndị oyibo na-akpọ ya oxygen hmm? without oxygen there won't be life ịgbakọ ọnya ibu n'ime ụlọ ebe ị nọ ikpochitebe ime ụlọ enwerọ ka ikuku si abata dị ya nwanne ịma na ọrụ ọkụ ife ọbụla nọ dị ya ya anwụ anwụ ma mmadụ ma anụmanụ ma ịbụ na ife na-abụrọ iche na ode eku ume ife na-abụrọ sị ụmụ ife anyị na-eyuzugazi ife ọbụla ikuku ode enweta nke bụ ikuku oxygen a mmebi ka ọ ya emebi ma ife na-eli eli ife eji asịla ikuku ama n'ọnya bụ na ikuku na-ebusa ozi onye nje ozi onye ozi ka ọ bụ Hmm? ikuku na-ebusa ife okwu ọnụ anyị na-ekwupụta ekwupụta ikuku na-ebuli efesa ọ nya mere eji asị onye ọbụla na-ekwu nke bụ eziokwu ikwu eziokwu inwere onwe gị onye eziokwu na-azọ ndụ Hmm? ikwupụta nke bụ eziokwu kwuo ife doro gị anya agbakwana ama asị gbagide mmadụ ibe gị ị na-anụ ekwukwana okwu ọjọọ kwugide mmadụ ibe gị ife nke ịma na ọ bụrọ eziokwu ekwukwana ya kwuo sọsọ nke doro gị anya kwuo sọsọ nke ya abụ anụ ya a sị na ife ikwuru bụ eziokwu ma nke ya abụ anụ ya jụọ gị ma ọ bụ ikwuru ife a ị sị ee na ọ gị kwu okwu ọbụla na-ayarọ asọ ụsọ na ntị ekwupụkwana ikuku bulie

tata ya amala anyị mma nkwọ ya akwọta mma kwọtala anyị ihe akụ akụ ihe enwe enwe ihe niile bụ ebumnobi anyị nkwọ ya akwọtachala anyị otu anyị si kwupụtie anyị ma na ọ bụ nke bụ eziokwu anyị kwupụtara otu a ka ọ ya esi kwọtala anyị mma niile anyị chọrọ gbooro anyị mkpa onye ọbụla kwụba aka ya ọtọ hmm? onye ọbụla kwụba aka ya ọtọ onye ọbụla kwụba aka ya ọtọ ọ ya amasịla anyị ọ ya abala onye ọbụla ka chukwu okike mazụ ife niile kele ụbọchị taa kelu taa wụ nkwọ kee nnụnụ nke igwe nnụnụ nke igwe si otu a buru ebumnobi anyị na-ebujelie ka o gbooro anyị mkpa gozie anyị ma chekwaba anyị onye unu na-anụ olu ya bụ eze ubom na ọha abụ ka o mesịanụ ndị be anyị gaa n'iru na akụkpọlị na-enweli aṅụrị hmm? chetakwa ikuku ama n'ọnya tụọ ile gị nga kwuo nke bụ eziokwu kwuo sọsọ ife doro gị anya ka ọ mesịa